chifukwa chakusamvetsa kuti kodi demokalasi ikutanthauzanji sitanthauza kuti aliyense akhale lamulo kwa, kwa yekha ayi kapena aliyense akhale mfumu kwa yekha ayi dongosolo nlofunika kutsata malamulo nkofunika tere mpaka na nyumba zina zidagwetsedwa ku mzinda wa lilongwe chifukwa chosatsata malamulo amenewo zina zikugwetsedwa kumene Wokondedwa, tikhoza kukondwera ndi maufulu osiyanasiyana ndipo tiyenera kutero, koma maufulu onse amakhalanso ndi udindo wake. Tikafuna dziko lathu lipite patsogolo ndipo mwamsanga, mpofunika tigwire zonse ziwiri kuti zimenezo ziphatikizane, zisasemphane, zisasiyane, tikokere pamodzi. Muone masomphenya athu sovuta kuti tikwaniritse chifukwa muno ku Salima mwayi wakuti ntchito za chuma zikhoza kukwera mwamsanga ndi mochulukira mwayi umenewo ngwambirimbiri zina nzimene zija zakambidwapo kale chifukwa kwa mchokwa ku Salima kumene ndinapitako ku nyanja kuona kukongolera kwa nyanja yathu nkuona mmene tili kukambira za mizinda mphepete mwa nyanjayi kuti tikope alendo obwera kudzaona nyanja yathu chifukwa nyanja yathu nchokopa alendo namba 1 ku malawi kuno koma mpofunika kukonzekeranso bwino motere komanso ukamaona chigwa chino nkumaona Tikamakamba za minda ikuluikulu, zitukuko ndi masikimu amene alipo kale ena adazilala koma tikhoza kuwadzutsanso. Angakhale Green Belt Authority nthawi imeneyo ili Green Belt Initiative, chaka ndi chaka timayika ndalama kumeneko koma idali ngati njira imodzi yotengeranso ndalama nkumagawana malo moti tichite chitukuko timanena chija monga mapolojekiti ena amakhalira kumene ndinapitako mpakana a general wa Malawi Defense Force anafika podandaula kuti nthawi zina angakhale ma- misonkhano yoti tikambirane zakuti chitukuko chakuti mmakhala mumakambirana misonkhano umachita makomiti iyayi koma apite mayiko ena akambe akaone kuti kodi zimakhala bwanji kumeneko momwe ayambire uyenda mayiko ena Koma udindo wina akasintha, wina nkubweramo akuti ayi ayi koma tiyambirenso chifukwa ifenso tifuna tikapiteko kuja adapita ajawa. Nthawi yonseyo project sikuyenda ayi. Chimenecho si chitukuko ayi, kumeneko ndiye kukhalira zitukuko zakuti zikadapititsa dziko mtsogolo koma tikukanika tokha. Dyera lisakhale chinthu chimene chitikanikitse ife kuyenda chamtsogolo kuti tikwaniritse masomphenya wokhala ni dziko lozidalira, dziko lodzidyetsa, dziko lotukuka, dziko lokhala ni misewu yapamwamba, masukulu apamwamba, zipatala zapamwamba. Zimenezi nzotheka koma tikachulutsa dyera. Talanda tsogolo ana wathu na adzukulu wathu chifukwa chakuti tikuchita likaomba otheratu. Pamafunika kudzipereka nsembe. Makolo yawo amadziwa ngati mwana wanga nifuna akakhale pakuti mawa, lero nidzimane chifukwa chakuti ndikumfunira zabwino. Lero tikufuna kuti yayi, tidyeretu basi. kumeneko nkusowa discipline kumeneko nkusowa mwambo nchifukwa chake ndikudandaulirani tikhoza kuchita zambiri bwemba bwemba weniweni tsiku lake ndili ku senegal ndapeza wanthu akunena kuti tinalandira zinthu ngati izi kuchokera ku malawi kwa abwenzi wathu titachita pa mochulukira koma mwadongosolo labwinobwino ndi malondatu kumaiko ena zinthu zimene tili nazo kwathuno timangochita botolo limodzi bola tadzithandiza tikachulukitsa zimenezi tikhoza kupeza chuma koposa mafakitole wochitira zimenezo tikaika konkuno ku salima kumene zimapezeka zinthuzo kumene kumapezeka mitengo ikuluikuluyi imene imabereka zimenezi mudzaona kuti tikhoza kuthandizika ngakhale panopa achinyamata naona panowa agogo anadandaula koma nkhani imene timakamba za chipatala ndi kuti wodi ichuluke ikulizidwe ya ana a mp nkunena kuti a chipatala chili nchakalekale chimangireni kamuzu inenso ndidziwa bwino ndimayendako kumeneko chifukwa mbale wanga wina ankagwira ntchito kumeneko masiku yawo zapamwamba zedi ngakhale kamsewu koma thala bwinobwino a msewu osakonzanso zipatala maintenance no tidakhala nzinthu zabwinobwino chifukwa chosowa discipline zinthu zabwino zija zimasakazika mpakana waya waya waya waya waya mpakana kutha nkumangodandaula Tikakhala ndi mtima wofuna kuti zinthu zimenezi zisungidwe bwino, vana vathu akhale pabwino, ngakhale vanawo aluchuluka moteremu, nkhani imeneyo tidzachilukambanso nthawi ina agogo, chifukwa azimayi osamawazuza kuti chaka nchaka mpakana azikhala ni mwana si zedi ka. Koma iyo ni dera lina. mwani ba ah gogo ananena chiukulu ka amatero nani ah ah Eh, eh. Ah, koma mwanimva bwino bwino ba chifukwa ana ambiriwo samalize sukulu ngakhale kwathu kumene ndidakula ine chifukwa chakuti kumeneko mmanena kuti chikamwini ndiye bola wabereka wana amalume alipo amene akhoza kusamalira mwamuna kungokhala ngati chimashini chokubalira ana mwamuna uja wosakhala ndi udindo wakuti ana nubalawa niyenera kudyetsa ndine niyenera kuphunzitsa ndine aa mwanimvetsa kana inetu nukamba zenzene pano ukamba nkhani yakuti kuti tikweze dziko tigwirizane tonse zinthu zina zimatibweretsa dala mbuyo tikamba za misewu kapena njanji simwaona zikukonzedwanso zimenezi Tikufuna kuti katundu wopita kunja ndi wobwera mitengo yake izichepira kuti zinthu zikhale bwino kwathu kuno. Tinazolowera inde chifukwa ife tsopano tayamba bizinesi ya utranspota chifukwa chakuti tidapha dala njanjeyo. koma pofuna kubwerera ku njanji tisakhale ngati tachita udani tsopano kuti a simugwirizana ndi matiransipota iyayi tipeza zina zoti muzichita ndi katundu mdagula uja koma amalawi akondwere ambiri kuti zinthu zitsike mtengo zinthu zizimverera osati apindule ndi wochepa pomtula Amalawi ankhaninkhani koma tichite zinthu zakuti zipindulire wochulukawo aliyense apume bwino nzimene tikukhumba ndiye wena safuna zimenezo ayi chifukwa kuganizira kwake sikuganizira chigulu ayi koma kuganizira iweyo bola bizinesi yanga itayenda mtima umenewo tisatero anzanga koma tipeze njira zina ndi zina zakuti tichite zimenezo kaya tukamba za sukulu kaya m'maofesi a uboma kaya nkhani ya magetsi ndabweranso kuno kuja timachita za magetsi e, kuno nkuchigwa kodala suja nalinso kumtakataka e, e, jedapita wakasimbi eya tikutitu zinthu ngati zimenezi sizingachitike mwadongosolo komanso nkusamalidwa Tikasoweka discipline, kusunga mwambo wakuti zinthu zimenezo zipitilire kupindulira ife komanso amene akubwera kumbuyo kwathuku kapena kutsogolo kwathuku, chifukwa sikuti ife tikhalapo mpaka kalekale ayi. Aliyense masiku ake adziwa n'Chauta, koma Chauta asanakutengeni, Chauta asananditenge, Titsimikize kuti tichite zimene Chauta adatilolera kuti tikhalepo ndi moyo lero. Angachuluke mavuto, yankho lake ndi Inu chifukwa chake adalola kuti mukhale ndi moyo pa nthawi ngati imene inoyo. Nchifukwa chake inuyo ndi yankho ku vuto la Malawi. chifukwa chauta adalola kuti mukhale ndi moyo nthawi yake sadalakwitsenso ayi Yesu sadalakwitsenso ayi timalakwa ndife anthu chauta salakwitsa ngakhale mpang'ono pomwe Nchifukwa chake ife tikondwera kuti tili ku Malawi kuno nthawi ngati imeneyo, yovuta ngati imeneyo, chifukwa chakuti tikhale nchiyembekezo kuti Mulungu sadapange mistake ayi. Nchifukwa chake ife tithana nazo zimenezi. Makamba chifukwa cha anthu akwathu chifukwa ngake history timadziwa geography Eh, koma mpatani ndiye mpofunika kuti ife amene tili ndi moyo lero tiganizire kodi ziraka 10 zikubwerazi kodi ziraka 40 zikubwerazi kodi ziraka 100 zikubwerazi tifuna wanthu podzakumbukira ife adzatikumbukire kuti tayani adachita chiyani tisamakhale Onong'oneza bondo kuti, Koma masiku yawo ikadatsata njira yakuti, bwezi lero tili pakuti. Zimenezi sizithandiza ayi. Ndipo tisabwerenso kuti ena kutsogoloko azikanena kuti padali auje pano koma sakutithandiza. Iyayi, kutemberera kuda si zedi ayi, chifukwa iwenso sudalitsika ayi. Nchifukwa chake timankhala ngati anthu tidadzimanga. Nkumapita tsogolo koma ndi mbuyo chifukwa sitingadzimasule ku zinthu zimene tidadzitemberera nazo lero tikuyamba zinthu zakuti masomphenya ngokwaniritsidwa ngotheka tonse tikagwirizana nkumayenda limodzi mmene tikuonekera apamu ndi misinkhu yosiyanasiyana ndi makhalidwe osiyanasiyana ndi maphunziro osiyanasiyana ndi maudindo osiyanasiyana chalakwika nchiyani kuti umodzi wa mphamvu zonsezo aliyense podzipereka zigwirizane pakukweza malawi nchifukwa chake ndidanena kuti ponse pamene tachita msonkhano Tiyimbe mavesi wonse watatu wa nyimbo ya mtundu wathu kupemphera kwa Chiuta dziko lino mutisunge mu mtendere, mutidalitse, mutilanditse kwa adani, koma nkuvomerezanso nthawi yomweyo kuti ngakhale tikupemphera chotere koma dziko lino tidadala kale, nyanja, nthaka, zinthu zabwino dziko lodala mitsinje komanso tiyeni tigwirizane tsopano kuti titukule malawi ameneyo tikweze malawi ameneyo mayi ndi bambo pa nkhondo ngakhala amtendere nchifukwa chake timanena kuti kumudzi kwathu pakalowa njoka ulikumba ndiwe eya tikamapha mbewa Eh. Ah, ine ndaphapo kayo koma nsakambe zimezo nthawi yatha kale mmakumba komanso mmachita kaone komanso ine ndithu te ngakhale nthawi zina kuchoka ku zomba ku college kupita ku mudzi basi umakachita nawo sakali usiku phambewa munthu wake ine koma zimafunika zikulumikizana bwino nkumene timakudandaulirani agogo ndakumvani chifukwa muja mvula idachedwa muja muja pobwera mvula nkubwera ndi madzi omasefukira timaziona monoko kuona kuti zinthu sizidakhale monga zimakhalira kanthawi kena angakhale pologalamu ya fetereza ija yosagwira ntchito moyenerera nchifukwa chake ngakhale kuyenda kwanga kuchokera kumwera mpaka na kumpoto kudatsimikizira kuti zokolola zachepa titani dongosolo limeneli na mp ndakumvaninso aa satero ayi koma zimenezo zikoze ndikufuna kutsimikizira anthu Kaya kukonza msewu kaya project ya madzi oti apite ku mtunda kaya ndi pulani ya mtundu wanji ya chitukuko tonse tivale zilimbe tigwirizane kukweza dziko limeneli sizikhala zovuta ayi tikamatchula zaka za 2063 ngati masomphenya 2030 yomweyi tikhoza kuona kuti zambiri zachitika chifukwa zinthu zimatheka nonse mukagwirizana zochita osati wina akokera uku wina akokera uku mawu amenewo ndi mawu amene ndimafuna nkudandaulireni koma madandaulo onse amveka ndithu ndipo tiyesetsa kuyankhapo pa zimenezo powonjezera zina zimene zachitika kale nchifukwa chake ku nyumba ya malamulo ndikuthokozeni a first deputy speaker muli pano kuti zina ndi zina zakhala kale m'malo sikungokweza constituency development fund komanso kuonetsetsa kuti angakhale matawuni amene akhala earmarked kuti akonzedwe bwino ndalama zikhalepo inu ku council acheya muli apo ndi makhansala anu wonetsetsaninso kuti zinthu zimenezo zizigawidwa mwa ulemu komanso moyenerera komanso mwa chilungamo komanso mwa kutsatira discipline imene ndinatchula ija kuti zinthu zisamakhale mibuli yambirimbiri yotulutsira ndalama kukanika kuchita ntchito imene imafunika ichitike Tikagwirizana chotere Amalawi, ndikukutsimikizirani kuti tiyamba kumanena ma story ena kusiyana ndi amene takhala tikuyankhulawo. Ambuye wabwino akudalitseni nonse. Pitani mu mtendere, zikomo kwambiri.